I had my breakfast. Eriri m nri ụtụtụ. Eriri m nri ụtụtụ. I will wash my hair tonight. Aga m asa ntutu isi m n'abalị a. Aga m asa ntutu isi m n'abalị a. I work during the day and sleep at night. Ana m arụ ọrụ mgbe ihe dị, na-arahụ ụra n'abalị. Ana m arụ ọrụ mgbe ihe dị, na-arahụ ụra n'abalị. I submitted my assignment yesterday. Enyefere m ihe omume m ụnyaahụ. Enyefere m ihe omume m ụnyaahụ. I'm learning a new vocabulary related to my profession. Ana m amụ mkpụrụ okwu ọhụrụ ndị metụtara aka ọrụ m. Ana m amụ mkpụrụ okwu ọhụrụ ndị metụtara aka ọrụ m. I will be attending a work conference. Aga m aga ọgbakọ ọrụ. Aga m aga ọgbakọ ọrụ. I brush my teeth every morning. Ana m asa eze m kwa ụtụtụ. Ana m asa eze m kwa ụtụtụ. I will be going on a trip with my mother. Mụ na nne m ga-aga njem. Mụ na nne m ga-aga njem. I have made my bed. Emeziela m akwa m. Emeziela m akwa m. I will come tomorrow. M ga-abịa echi. M ga-abịa echi. I'll be starting a new job. M ga-ebido ọrụ ọhụrụ. M ga-ebido ọrụ ọhụrụ. I walk as part of my daily exercise. Ana m aga ije dị ka otu n'ime ihe mmegharị ahụ kwa ụbọchị. Ana m aga ije dị ka otu n'ime ihe mmegharị ahụ kwa ụbọchị. I will give you my phone number. Aga m enye gị akara ekwentị m. Aga m enye gị akara ekwentị m. I charged my phone. Akwụnyere m ekwentị m n'ọkụ ka o ju. Akwụnyere m ekwentị m n'ọkụ ka o ju. I will be cleaning the house. Aga m ehicha ụlọ. Aga m ehicha ụlọ. I started a new hobby in leather work. Ebidoro m ọrụ ntụrụndụ ọhụrụ metụtara ọrụ akpụkpọ anụ. Ebidoro m ọrụ ntụrụndụ ọhụrụ metụtara ọrụ akpụkpọ anụ. I want to go out. Achọrọ m ịpụ apụ. Achọrọ m ịpụ apụ. I called my friend. Akpọrọ m enyi m. akpọrọ m enyi m I bought a new bag. azụtara m akpa ọhụrụ azụtara m akpa ọhụrụ I'm reading a new book. ana m agụ akwụkwọ ọhụrụ ana m agụ akwụkwọ ọhụrụ. I need to pay the bills. Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ndị m ji. Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ndị m ji. I washed my hands. Akwọrọ m aka m. Akwọrọ m aka m. I will write a shopping list. Aga m edepụta ihe ndị m ga-azụ n'ahịa. Aga m edepụta ihe ndị m ga-azụ n'ahịa. I want to sleep. Achọrọ m ihi ụra. Achọrọ m ihi ụra. I moved the table to another room. Ebugara m tebụl ahụ n'ime ụlọ ọzọ. Ebugara m tebụl ahụ n'ime ụlọ ọzọ. I am looking for the venue. Ana m achọ ebe ahụ. Ana m achọ ebe ahụ. I have some errands to run. Enwere m ozi ndị m nwere ịga. Enwere m ozi ndị m nwere ịga. I have transferred the money to your account. Ezinyela m ego ahụ n'ọba ego gị. Ezinyela m ego ahụ n'ọba ego gị. I posted the letters. Ezigara m akwụkwọ ozi ndị ahụ. Ezigara m akwụkwọ ozi ndị ahụ. I drink two liters of water every day. Ana m aṅụ lita mmiri abụọ kwa ụbọchị. Ana m aṅụ lita mmiri abụọ kwa ụbọchị.